Dizayn mi ka da b'a de fɔ ko bere jɔlen de don tellement que fini yɛrɛ b'a dɔn k'a t'a donbaga kan na an bɛ fɛ sa ɲɛsin n ma tuguni sa ayi n tɛ na dɛ nin man di ne ye dɛ nin man di ne ye dɛ o bɛɛ to yen sa i tɛ n lamɛn de wa. oui oui oui oui oui.
ayi ne yɛrɛ tɛ n ka kuma f'i ye bilen yɛrɛ a ka ɲi. ayi yafa n ma ɲɛsin.

yɛlɛ in jɔ sa i ka n lamɛn fɔlɔ sa n ye yɛlɛ jɔ n y'a jɔ gawakɛ dɔ de ye n kunkolo fɛngɛ fɛngɛ donc o kama n bɛ ka n image dogo a la n bɛ fɛ ka don ko kura de la ne yɛrɛ hakili yɛrɛ de tɛ ka se ka lafiya fo n ka don ale ka damadaw da fɛ de i y'a faamu o kama n bɛ ka n yɛrɛ kɛ tan ka n yɛrɛ kɛ mɔgɔ suturalen ye k'a ɲɛsin a ma i y'a faamu o de kama i ka di bubu i b'a fɔ ko su wulili a to n ka bubu koyi diɲɛ in kɔnɔ tɛ f'an ka dɔɔni dɔɔni k'a bɛɛ la de

fiɲɛ bɛ ka don fan bɛɛ fɛ cogo min ka di n ye e bumulen don i b'a fɔ ko su melekeli e bɛ ni ala ni kira cɛ fiɲɛ bɛ ka don e fɛ fiɲɛ bɛ nin kɔrɔ n bɛ min f'i ye hali o tɛ e lata ninnu na yɔrɔ yɔrɔ e farikolo bɛ kɛnɛma yɔrɔ ne taw datugulen don mais fiɲɛ min bɛ ka don nin kɔnɔ kabako de don tile filɛ na n bɛ nin de la dɛ n ka muso ou bien ne ka teriya an k'a dabila sabula i ne tɛ se ka yala nin kan kan o bɛɛ to yen sa i b'a dɔn kɛ e ni ne ka ko ninnu an tɛ se ka jɛ ɲɔgɔn kɔ sa i bɛ n lamɛn a ka di ne ye ne ni cɛ ye ɲɔgɔn cɛla la i ka intervention dɔw kɛ a ka di ne ye i ka i k'i yɛrɛ kɛ ne kɔrɔmuso de ye quoi parce que o don na a da donna a kuma ninnu na bon n t'a dɔn n bɛna se k'a jaabi ni cogo nasugu jumɛn i b'a dɔn b'a dɔn kɔrɔ tɛ n na wa i b'a dɔn yɛrɛ fɛnɛ ɔ sisan kɛ n bɛ fɛ e ka kuma a fɛ donc i bɛ i b'a n'a hakiliw yira ɲɔgɔn na quoi i b'a yira a la comme si e de ye ne kɔrɔmuso ye i y'a faamu wa o kɛ n ye sa han o tɛ problème ye n b'o k'i ye ɔɔ nka i filɛ nin ye subahana wa taala burumuso min kɔnɔna na n tɛ se ka nin don dɛ n b'o f'i ɲɛna n tɛ se ka nin don dɛ ayi o tɛ problème y'a fan fɛ o n'a ye ne ye nin sawura de la k'a ka ci fɔ ne ye donc i b'i yɛrɛ kɛ ne kɔrɔmuso ye dɔrɔn a banna donc ne bɛ mun f'a ɲɛna
sisan kɛ Ee n'i y'a weele n bɛna i ka numéro d'a ma a b'i weele quoi n'a y'i weele i b'a fɔ ko ne y'a ka kumaw ɲɛfɔ i ɲɛna ko nka ko i ma se ka a lasaga ten kosɛbɛ qu'est ce que a bɛ ne kɔ sɛbɛlama sira de kan i b'a ɲininka olu la a bɛ don kow la a b'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna o la n'a ka kuma ma taa n dimi sira fɛ maa dɔgɔya dɛ i yɛrɛ kan ka n jogo dɔn n terini a bɛ t'i dimi sira fɛ sa n ka muso e tɛ ne dɔn wa n'a kɛra cogo min na an bɛ ɲɔgɔn wele o la kɛ presselen don t'a lamɛn

i k'u ye kɔrɔmuso ka kuma f'i ye i ye kɔrɔmuso ka kuma fɔ ɲɛna kɛ na an b'a ka nimɔrɔ d'i ma i b'a wele ko ko n'i siri k'a la o de ka fisa Eh, m'a dɔn e ye mɔgɔ ɲɛnama ye cogo min kɔrɔmuso sɔn kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ale ta ka jugu ni ne ta yɛrɛ ye alhamdulilayi a tɔgɔ

i ye maa ladamulenba ye i ye maa maralenba ye i ye maa hakili sigilenba ye n'i ko muso i ko sutura n'i ko muso i ko dalakan n'i ko muso i ko keguya n'i ko muso i ko sabati ko den dɔw bɛ kɛ sababu ye k'u ba furu den dɔw ba olu wololen kɔfɛ u ba furu bɛ sa ɛ e m'a ye kumadɔnnaw b'a fɔ u ka kuma na ko den ka kɔrɔ ni muso ye a cɛla la muso de bɛ n'a sɔrɔ den bɛ yen o bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ k'a bange n'i cɛsiri la ala o taala bɛ denkisɛ barikamaw de don i fari la i k'a bange diɲɛ kɔnɔ musoya tɛ jamanaya ye musoya tɛ fariya ye musoya tɛ nalomaya ye nka n m'a fɔ i ka keguya kojugu sabula ni muso keguyara kojugu a bɛ mɔgɔ kɔ lankoloya keguya laban ye bɔnɛ ye sɔn a ka k'i la sɔn a ka f'i ma sɔn a ka yira i la i k'a bɛɛ muɲu i tɔgɔ la i k'a dilan ko musoya dara fɛɛrɛ ani dilanni de kama i ka nin masiri ninnu b'a yira k'a fɔ i ye maa lakanalenba ye wa n'i tora nin sira kan e b'i sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sitanɛ jugu tɛna don i farikolo la fiɲɛ jugu tɛna bana jugu bila i la i farikolo latanganen don wa i dusukun fana bɛ kanda ɛɛ nin kɛwale in ka ɲi kosɛbɛ maa si ka lagosi kana to k'i ka nin bila i y'a mɛn

Ni mun vi ye ka taa nege k'an bila bɔrɔ kɔnɔ k'o tɔgɔ ye cɛku ye bitɔn tɛ ko ɲɛ walayi n ma dege fɛn min na n t'a karaba tile kelen t'a kalaba

anba k'e de y'an kɔrɔmuso ye alihamudulila n dɔgɔmuso ye kuma ɲɛfɔ n ye k'i ko ko i bɛ fɛ ka a balima dɔ ye k'u ka kuma n'a ye ne ko k'o tɛ porobilɛmu ye ne bɛ wuli ka s'i ma hakilina min b'i fɛ n bɛ fɛ k'a lamɛn n'a tɛ k'i ma baasi ye alihamudulila
yanni n ka kuma daminɛ n bɛ n sinsin ni daliba masa tɔgɔ barikama ye
ala min ye diɲɛ hinɛ lɔgɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ma min kalela ko kulu nafsi zalikatili mauti k'a b'a ni o ni n'ale y'a da k'a b'a bɛɛ faga don dɔ an bɛ segin ka taa an da ma min ɲɛkɔrɔ n b'o ala in fo k'a barikada kabi don fɔlɔ min y'i dɔgɔmuso ye Ala min ye kanu masa ye ala min ye kanu da k'an da k'an sababu bɔ kanu na ala y'o kanu kelen don i dɔgɔmuso dusukun na k'a ɲɛsin ne ma ɲɛnamaya ma nɔgɔ cɛba foyi tɛ bonya sɔrɔ n'i ma furu muso foyi tɛ bonya sɔrɔ n'i ma furu ala taala de furu da k'a bonya taabolo bɛɛ b'o dɔn ɔ n'a ma ɲɛ k'ala ye ne si se ka furu kɔnɔ sabula mɔgɔ caman sara ka sɔrɔ olu si ma se furu ye n bɛ ala fo ala barika da ala min ye si jɔ ka nin wagati in kɔnɔ n ma fɛn d'a ma k'a ye n sara n'o ye ne y'i dɔgɔmuso ye a diyara ne ye ala dun don k'an ka furu kɛ k'an kana kulonkɛ kɛ n'i ye mɔgɔ ye n'a diyara i ye adamaden foyi tɛ se k'a yɛrɛ don furu la somɔgɔ b'a la o la sa n ye wele bila i ma i ka na an ka sigi ka kuma n'i y'a ŋaniya ta k'i bɛ maa o maa balimamuso furu wajibiya i n'o tigi kɛra kelen ye i n'o tigi kɛra balima kelen ye o de la sa o siratigɛ kama n y'i wele k'i lasigi n bɛ fɛ ka i dɔgɔmuso furu suna ani farida la ala sago i sago nin de ye wele kun ye ko nin diyara n ye hmm. maa min ma ko k'a b'i furu a ma tɔ to ye hmm. i ka nin kuma in a diyara n ye kojugu hmm. n'i nana anw ma k'i bɛ na ni sɛbɛ sira de an yɛrɛ b'i kɔ la dɔ kɛra kulonkɛ in na ten sa tɛ ne dɔgɔmuso n y'a ŋaniya bi k'a d'i ma nka ne t'a d'i ma dɛ ne ye ŋaniya de fɔ a faw bɛ yen somɔgɔ de b'a la wuli ka se olu ma n'olu y'a bila da min na an b'olu kɔ furu kɔni ye ala ka fɛn ye fɛn bonyalenba don tiɲɛ na ala k'i sara ala ka nin ko ala k'a kɛ hɛrɛ ala k'an ka laɲini sabati ala k'an tin don ɲɔgɔn na ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati i ka kuma in diyara n ye n bɛ ala fo k'ala barika da k'i yɛrɛ fo i n'i ka cɛsiri la adamaden kɔrɔlen dɔ bɛ bɛɛ la ala y'i da k'i ye ninakili sama diɲɛ kɔnɔ yan ka taa se san kelen ma i ye ko dɔ kɛ min ma diya ala ye ɔ ala taala min ye jurumuw yafabaga ye e m'a mɛn kojugukɛla dɔ tun bɛ yen a ye mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn faga a taara se karamɔgɔ dɔ ma k'ale bɛ fɛ ka tubi ka segin ala ma o y'a jira k'a fɔ hali n'a tubira a ka tubi tɛ minɛ a y'o faga a kɛra mɔgɔ kɛmɛ a taara se karamɔgɔ filanan ma o y'a jira k'a fɔ a dɔnnen don kojugu la yɔrɔ min a ka yen bila a ka taa kin wɛrɛ la a taatɔ ala y'a ka kalifa minɛ a la siratigɛ jɛlen kan u ye siraw sira ta k'a lajɛ a ka tagama hakɛ a ye min kɛ ka bɔ ka na yen ani a tɔ tora min ye ka taa